Bon, ne tɔgɔ yɛrɛ de ye Fode Seyidu Jalo. Ee, n bangera Sabalibugu. Ee, n sigiyɔrɔ bɛnnen don Sabalibugu ma, an ka famille bɛ Sabalibugu. Ne y'a décider don dɔ la ka wuli k'a ɲɛfɔ n ka musokɔrɔba ɲɛna comme ne de ye lagare ye. An ka famille bɛɛ la on est 9 personnes. cɛman naani musoman duuru ne de ye lagare ye bon don dɔ la n wulila n y'a ɲɛfɔ musokɔrɔba ɲɛna n ko n b'a fɛ ka bɔ ka taa wari ɲini na au début a tun man d'a ye a bɛ san saba bɔ n tun b'a kuma fɔ a ye mais don dɔ nana kɛ n y'a fɔ a ɲɛna a ko k'ale kɔni kumara n fɛ ko ka sɛgɛn ko mais ko ni n yɛrɛ n'a ka di n yɛrɛ ye k'a bɛ dugawu de kɛ n ye ni n ka hɛrɛ b'a la ala k'a latigɛ Côte d'Ivoire kun curiosité bɛ n na n taara ka taa Côte d'Ivoire lajɛ et puis n taara dɔɔni fana kɛ bon après n ye dɔɔni kɛ yen comme o ko ma kɛ koba ye n bolo n ma wari ɲɛnama sɔrɔ ko min bɛ ne yɛrɛ nafa quoi bon du coup n nana lajɛ ka baara dɔ kɛ comme n ye pizza dilan ni restaurant baara ninnu n y'o dege Côte d'Ivoire à Adjamé bon du coup n seginna ka na mali la wari min tun bɛ n bolo n ye an balimakɛ dɔ ye ale fɛnɛ malien a bɛ gare la a bɛ kasi la wari t'a fana bolo k'u y'a ka a ye san baara min kɛ k'u y'a ka wari bɔ a kun bon fitinin min tun bɛ ne bolo ne y'a ye a bɛ kasi la gare kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'a kɛ comme fatɔ bon du coup ne y'a fɔ a ɲɛna ko ni mali la taga de ko don a ka hakili sigi ne b'a ka transport bɔ bon ne y'ale u ka transport bɔ ten ka na n'a ye bamakɔ ka na présenter famille na et puis ka taa ka famille na fana warini min tun bɛ n bolo san fila kɔnɔ ne tun ye min sɔrɔ ala de b'a dɔn a tun man can bon ne y'o partager ne ni o ni ɲɔgɔn cɛ ka n'a sɔrɔ kuranjuru yɛrɛ bɛ famille na fana donc wari yɛrɛ bɛɛ bɛnna o ma quoi san fila baara bɛɛ bɛnna nin ko in ma hali n ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ n'a ye donc du coup n nana lajɛ il faut que n ka baara wɛrɛ kɛ tuguni pour que ka se ka wari wɛrɛ sɔrɔ n ye baara wɛrɛ kɛ n'o ye o ye restaurant baara kelen ye Relax la n ye san fila ɲɔgɔnna kɛ yen nɔ n bɛ baara la yen nɔ n kun bɛ baara kɛ hôtel relais de la min ka surun Relax la après n bɔra yen nɔ n taara Relax la n ye baara kɛ yen nɔ n ye n ka wari caman sɔrɔ yen nɔ don dɔ la n ye kuma ɲɛfɔ musokɔrɔba ye tuguni a kun man d'a ye mais après comme n ye lagare ye i b'a dɔn an lagarew filɛ n'an ye ko min décider a ka c'a la fɛ musokɔrɔba ban man di o ma donc n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a sɔnna n ye sira ta sogonikɔ pilasi kelen yɛrɛ la don dɔ la quatre heures du matin n kɔrɔkɛw si t'a kalama famille si t'a kalama gɛrɛn tun bɛ sigi an yɛrɛ de ka da la n ye mɔgɔw to sigilen ka wuli ka sira minɛ ka taga ne ye mɔbili ta sogonikɔ gari la sɔgɔmada fɛ n ko n b'a fɛ ka taga gawo destination tun ye gawo de bon n ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka bɔ n yɛrɛ faso yɛrɛ kɔnɔ d'abord ka se gawo an yɛrɛ ka polisiw ani sira lakanabaaw u y'an sɛgɛn kosɛbɛ hali n'i ka papiye dafalen don i bɛ wari sara bon o ye n dabali ban kosɛbɛ moi je pense que o tun kan ka kɛ étranger la mais anw maliyɛnw tɛ euh, donc n ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka bɔ bamakɔ ka se sevare mopti euh, fo ka na se gawo an selen gawo u y'a yira ko u bɛ fɛ ka taga n'an ye alizeri kapitali kɔnɔ parce que n'i sera yɔrɔ o yɔrɔ destination dɔ de don i kan ka i bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na quoi o de bɛ kunkolo bɛɛ la ni n sera yan n bɛ bɔ yan n bɛ taa yan ni n bɔra yan n bɛ taa yan donc an sera gawo u y'an bila mɔbili kɔnɔ k'u bɛ taa n'an ye alizeri bon waa bi saba ni fila de tun bɛ ne kun comme transport ye ka bɔ gawo ka taa alizeri bon u y'an kɛ kamiyɔn kɔnɔ on était 50 personnes avant k'an bɛ dekole waa bi saba ni fila de bɛ ne kun dɔw waa kɛmɛ b'u bolo dɔw yɛrɛ ni miliyɔn de ye départ kɛ bon ne kɔni waa bi saba ni fila de tun bɛ ne kun ka bɔ bamakɔ bon waa bi saba ni fila in euh, ne tun t'a dɔn n b'a dogo yɔrɔ min na n b'a bila yɔrɔ min na

donc n sigilen tora don dɔ la n ye chargeur belebeleba dɔ de ta nokia chargeur min kunkolo ka bon n ye n ka waa bi saba ni fila n y'a meleke comme samara siri gari bɛ kɛ cogo min na k'a kɛ comme bolodengɔni bɛ cogo min na k'a siri samara kala gari la quoi k'a kɛ kɔmi bolodenkɔni bɛ cogo min na k'a kuru k'a bila chargeur in bara kɔnɔ ɲamaɲama min bɛ chargeur in kɔnɔ k'o ɲamaɲamaw labɔ ka waa bi saba ni fila in bila a kɔnɔ k'a datugu quoi chargeur kunkolo min bɛ don kuran na donc n y'o yɔrɔ bɔ a la yɔrɔ min bɛ don telefɔni na n'a bɛ telefɔni charger n y'o tigɛ n m'a dogo dɛ kɔla saki min tun bɛ n kɔ la nin ɲɔgɔn dɔ n y'a siri o juru yan yɔrɔ de la pour que n'u y'a minɛ k'u b'an fouiller u k'a ye quoi mais u b'a ye fana u b'a dɔn k'a fɔ ko chargeur in man ɲi mais wari de bɛ bara in kɔnɔ et an dekolera dɔɔni ka taga une heure an bɛ boli la deux heures an bɛ boli la rebellew bɔra an ye deux heures sanfɛ ka marifa ci ci sanfɛ en ce moment fiɲɛ de bɛ ka ci hali i tɛ se ka mɔgɔ lajɛ mɛ olu erebɛli ninnu yɛrɛ jalamugu b'olu kun na vɛri b'u ɲɛ la donc olu bɛ se ka filɛli kɛ fan bɛɛ fɛ mɛ anw tɛ se ka hali an ɲɛ waga an tɛ se ka hali an ɲɛ yɛlɛ ka filɛli kɛ fiɲɛ bɛ ka ci fan bɛɛ fɛ ka bɔgɔ don an ɲɛ kɔrɔ k'an kɛ komi si n'i y'an don dugu jukɔrɔ k'an bɔ u y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen cɛ fara muso kan k'an bɛɛ to ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen k'an fuye de A à Z i t'i miiri ko wari bɛ se ka dogo hadamaden yɔrɔ o yɔrɔ la ninnu b'u bolo don a bɛɛ la k'a bɔ an lamɛnbagaw bɛ hakɛ to donc u y'an minɛ dezɛri kan on était 50 personnes u y'an fuye k'an bɛɛ fuye hali fini kalasira hali gileki kɔli hali kunsigi kɔrɔ hali kaman kɔrɔ u bɛ cɛ yɛrɛ déshabiller de k'i lajɔ k'u bolo don i fan bɛɛ la ka wari lajɛ an balakaw ka ka hakɛ to pareil aussi u b'o kɛ hali musolakaw fana na donc u ye mɔgɔw ka wari bɔ an u kun désert sanfɛ mais a wagati ne waa kelen ni kɛmɛ fila de bila n bolo kɔrɔ en cas n'u bɛ n fuye u ka dɔɔni sɔrɔ n bolo ka fisa u kana dɛsɛ foyi fana na n bolo donc waa kelen ni kɛmɛ fila min bɛ ne bolo n'o bɔ k'o yira a la a ko ko n ka wari tɔ labɔ n ko nin de bɛ ne bolo donc a ye n pousser ka n fara a ye mɔgɔ minnu fuye ka n fara olu kan u ye wariw bɛɛ bɔ an kun ten mɛ wari min sirilen bɛ ne ka saki la n'a bɛ chargeur bara kɔnɔ a y'o minɛ k'o fuye ka n ka finiw labɔ papiye minnu tun bɛ n ka saki kɔnɔ n'o ye n ka dokimanw ni n ka passeport ni n ka pièce d'identité ye fiɲɛ taara ni olu bɛɛ ye mɛ n ye n ka saki gansan minɛ k'o don kɔ la ka chargeur kolonnin to saki la donc u tilala an fuyeli la maintenant u y'an bila an ka taa an tatɔ yen nɔ u y'a dɔn k'an bɛna se Nations Unies mɔgɔw ka camp ma comme u y'an ton mobili kɔnɔ kamiyɔn kɔnɔ comme ni seli sera saga tɛ taga feere yan ka dɔw da i b'a fɔ ko hadamaden bɛ kɛ sardine comme si sardine boîte quoi k'an kɛ plus ni moins ye k'an da ɲɔgɔn kan ka bâche biri an kunna u y'a fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ si kan'i kunna wuli ko n'an y'an kunna wuli ko bandiw bɛ nin yɔrɔ in de la ko n'an y'an kunna wuli k'u bɛ tila k'an minɛ tuguni dɛ ne b'a dɔn o ye manamanakan ye parce que a ye mɔgɔw fuye k'u ka wariw bɛɛ b'u kun bon jama la komi ne tun bɛ da yanfan na u ye bâche min biri an kan ne de bolo tun kɛlen bɛ ka bâche in minɛ mɛ n dalen don pour ne pas k'a kana wuli sofɛrikɛ kɔntinera a bɛ taa n'an ye an sera nivo dɔ la dɔrɔn ne ye n dɛn ka bâche kɔrɔta ne ɲɛ b'a sɛbɛnni na Nations Unies direct a jiginna ne kunna n ko u bɛ ka ko dɔw dogo anw na u tɛ fɛ an ka bɔ a kalama k'a fɔ nations unies mɔgɔw ka kan bɛ yan donc u tɛmɛna n'an ye quelques kilomètres comme ça u taara n'an ye bɔgɔsoba dɔ la bɔgɔso in jɔlen don k'a kɔsin nations unies mɔgɔw ka kan ma u taara mɔbili jɔ o bɔgɔso in ɲɛfɛ k'an lajigin k'an na don soden kelennin in kɔnɔ an mɔgɔ bi duuru ka tila ka da tugu an da la bɔn da tugunen an da la ne ko ne kɔni ye nations unies mɔgɔw ka kan ye ne dun ka saki o tora sofɛrikɛ ka mɔbili kɔnɔ ne t'a dɔn ne bɛna n ka saki ta cogo min na marifa dun b'a bolo ne ko gineyɛnw tun b'an na maliyɛnw tun b'an na sɛnɛgalɛw tun b'an na ivoiriyɛnw tun b'an na jamana bɛɛ mɔgɔ dɔ tun b'an na quoi ne ko n balima ivoiriyɛnw ni gineyɛnw ni sɛnɛgalɛw ma n ko ne natɔ ne ye nations unies mɔgɔw ka kan ye o y'a sɔrɔ aw bɛɛ kun birilen don n ko a ye na an ka bɔ n'u b'an bɛɛ faga u k'an bɛɛ faga a ye na an ka bɔ an ka taga kan in kɔnɔ an ka an ka kule an ka boli an ka taa n ko yɔrɔ in man jan an na n k'a filɛ nin yan non hali ne kun kan'o fɔ i b'a dɔn jama la hadamaden mɔdɛli bɛɛ b'a la dɔw bɔra ka ne neni k'an neni sosokan na gineyɛn dɔw ye n neni parce que n ye laginɛ kɛ n ye san fila kɛ yen nɔ n tun bɛ balontan na yen ivoiriyɛn mɔgɔ fila olu farala ne kan olu ko ne ma ko maliyɛn ni tɔw tɛ taa bɔ an bɛ taga an mɔgɔ saba ka taa o y'a o ye kɔrɔ ni dɔgɔ ivoiriyɛn mɔgɔ fila donc olu farala ne kan donc an ye an y'an den ka da yɛlɛ mais ne ka wari sirilen bɛ n ka saki la o bɛ chauffeur kɛ ka mobili kɔnɔ bɔn n'an dun ko k'an bɛ bɔ an bɛ bɔ de ka boli ka taa nations unies mɔgɔw ka kan na mais n'an turunela ka taa yɔrɔ dɔ in na ne dun ka waa bi saba ni fila bɛ n ka saki kɔnɔ n tɛ se ka taa k'o to yen il faut que n ka taa wari in de ta bɔn an bɔra dɔrɔn ne terikɛ ninnu y'u commencé ka boli daminɛ ne ko n ko ne bɛ taa n ka wari ta donc olu commencera ka boli daminɛ ne bolila ka bɔ côté dɔ in fɛ komi mɔbili vitre kun dayɛlɛnnen bɛ ne ye bolo don dɔrɔn ka n ka saki ta ka bɔ an bɛ boli la an mɔgɔ saba bɛ ka taga ee rebɛlikɛ bɔra an kɔfɛ tuareg don a ko an ma ko n'an m'an jɔ k'a b'an bɛɛ faga a ye marifa ɲɛsin an ma kɛnɛ kolo de tun don an bɛ boli la ka taa mais an ɲɛ bɛ nations unies mɔgɔw kan na a man jan bɔn anw bolila ka taga anw bɛ boli an bɛ ka ɲɔgɔn gungun gungun an yɛrɛ an yɛrɛ an mɔgɔ saba an si t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na sac à dos min tun bɛ ne kɔ la ne y'o dulon kun de la n ko n'a bɛ kisɛ ci n na a k'a ci n sen yanfan na kana n kunkolo sɔrɔ mais o bɛɛ n'a ta n bɛ boli la jusqu'à ce que an sera nations unies mɔgɔw ka kan na mais cɛ ma sɔn ka marifa ci an sera nations unies mɔgɔw ka kan kɔnɔ an ye kuma ɲɛfɔ olu ye an y'a sɔrɔ tchadien dɔ de bɛ yen nɔ ale de ye chef ye donc an ye kuma ɲɛfɔ u ye vraiment ne dara la k'a fɔ ko droit de l'homme ko n ko tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ olu fana corrompulen don ni diɲɛ jamana diɲɛ mara ɲɛmɔgɔw ye o kɔni o ye ne da nations unies na donc du coup an donna an ye kuma ɲɛf'u ɲɛna n ko erebɛliw y'an tɔɲɔgɔnw minɛ n ko bɔgɔso min kɔsinen filɛ nin ye n ko mɔgɔ bi naani wolonfila de b'a kɔnɔ parce que on était 50 personnes olu ko an ma k'an k'an sigi k'u bɛna sisan sisan ko k'olu ka kan in to yan nɔ k'olu tɛ se ka marifa cikan mɛn u tulo la ko n'olu ye marifa cikan mɛn ko dugudenni min filɛ nin ye k'u b'a wuli donc o y'anw assurer an y'an sigi chef yɛrɛ ale ye guinéen dɔ bila guinée sɔrɔsi dɔ bila o nana n ɲininka ko an bɛ français mɛn an ko awɔ an bɛ français mɛn o y'a sɔrɔ n bɛ sosokan yɛrɛ fana mɛn n bɛ n débrouiller dɔɔni n bɛ bamanankan mɛn donc an ye ɲɔgɔn faamuya u ye n ɲininka an ye kuma ɲɛf'u ɲɛna u ye jɛgɛ najiba dɔ di an ma o y'a sɔrɔ an ye combien de jours k'an tɛ dumuni yɛrɛ dun an tɛ kɔgɔmafɛn sɔrɔ ka dun n'a bɔra biscuit la ne yɛrɛ une semaine de kɛ ne tɛ taa ɲɛgɛn na après u ye jɛgɛ naji di an ma ani ka dumuni boisson ni jisumaw sigi an kɔrɔ donc an ye dumuni kɛ u ko an ma ko u bɛna mɔgɔ bila ka taga so in kɔnɔ u ye sɔrɔsi mɔgɔ saba k'olu bila k'olu ka taa bɔgɔso in kɔnɔ ka taa mɔgɔ minnu bɛ yen ka t'olu libérer donc olu ka tenue n'u ka samaraw don ka marifaw bila u kɛrɛ la ko anw ka bila u ɲɛ ko ka taa yɔrɔ yira u la bon j'avais peur mais n'i ni marifatigiw bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ assurer dɔɔni i bɛ hakili latigɛ bon ne tugur'u nɔfɛ comme ça an taara an taara a sɔrɔ u ye mɔgɔ bi naani wolonwula in u y'a dɔn ko anw bɔra so in kɔnɔ dɔrɔn u ye mɔgɔ bi naani wolonwula in u y'olu kɛ mɔbili kɔnɔ tuguni ka taa ni olu ye anw taara da in dayɛlɛ an taara a sɔrɔ mɔgɔ foyi t'a kɔnɔ donc olu ko ko chance b'anw de la k'olu tɛ se ka boli u nɔfɛ donc u ko an ma k'olu bɛ min fɔ an ɲɛna ko n'an bɛ se ka segin k'an ka segin ko sinon ko min b'an ɲɛfɛ k'o ka jugu ni nin bɛɛ ye bon ne kɔni ne ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n t'olu kɔni ta dɔn mais moi j'étais déterminé k'a fɔ ne bɛ bɔ yɛrɛ de quoi voilà seginni kɔ kuma kɔni tun tɛ ne ka histoire la faut que ne tun ka taa de donc u ko an ma ko n'an bɛ segin u bɛ se ka mɔbilitigi dɔ sɔrɔ an ye min bɛ taa n'an ye bamakɔ gratuit an tɛ transport sara k'u bɛ n'an bɛ fɛ ka taa Alger de ko mɔbili dɔ bɛ yen nɔ o kan ka wuli vendredi don sɔgɔmada fɛ bɔn an sɔnna n ko min bɛ taa vendredi sɔgɔma an b'o kɔnɔ parce que ko in kɛra ka bɛn jeudi donya de ma donc an sinna an sira Nations Unies mɔgɔw ka kan kɔnɔ eh, dugu jɛra u y'an bila mɔbili kɔnɔ ka chauffeurkɛ présenté an na an ni chauffeurkɛ taara comme ça donc an bɔra Nations Unies mɔgɔw ka kan kɔnɔ sisan k'an kunda Algérie kan bɔn an bɛ ka taa ka taa an sera erebɛriw ma fana minnu yɛrɛ sigilen bɛ yen nɔ mali tilali kama i bi olu y'an minɛ k'an lajɔ k'an ɲininka pièce d'identité la an ye fɛnw papiye kɔni tun tɛ ne bolo parce que fiɲɛ taara ni ne ka papiyew ye u ko k'an bɛɛ ka waa kelen kelen sara ko ka tɛmɛ bɔn waa kelen kelen wari bɛ ne bolo mais ne tun tɛ se ka n bolo don n ka wari kɔnɔ a bɛ chargeur bara min kɔnɔ ko n b'a labɔ u ɲɛna n siranna u kana na nata wari fɛn fɛn bɛ n bolo k'a bɛɛ minɛ donc du coup ne y'a fɔ n ni ivoirien minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko a ye waa kelen juru don n na